Sichit sa mobilitatzione de sos dipendentes de Ottana Energia pro che cumbìnchere a Terna e a s'Autoridade Natzionale de s'Energia a ripristinare su regime de essenzialidade pro poder torrare a aviare sos impiantos. Oe an torradu a pònnere su presìdiu a chentu novanta metros de artària. A sa ciminiera sunt torradas a artziare Valentina Salvai e Francesca Forma chi in sas dies coladas aian apicadu su postu de Cristian Piras e Giacomo Cabras. In prus como s'est annantu un'àtera collega, Nevina Mereu, Sa protesta at a sighire finas a cando su guvernu no at a intervènnere. Custu manzanu sos traballadores de Ideamotore, s'azienda nugoresa in crisi, sunt andados a bisitare sos collegas de Ottana. E chenàpura semper in Ottana s'at a fàghere un'assemblea chin dipendentes, sindacados, rapresentantes de sas istitutziones locales e regionales. Don Pietro Borrotzu, responsàbile diocesanu de sa Pastorale de su Traballu, at imbiadu unu messàgiu a sos operajos de Ottana Energia chi sun a protesta. Semus a costazu de Cristian, Giacomo, Valentina, Francesca e Nevina, chi ant detzisu de artziare a sa turre prus arta de sa fàbrica, e de totu sos collegas issoro operajos e operajas de Ottana Energia e de sas àteras aziendas chi galu bisunu in su zassu industriale. No apo a istentare a andare a los bisitare, si diat esser netzessàriu, iscrivet don Borrotzu, so dispostu a artziare a sa turre chin issos, si diat serbire a los azudare. Semus acostazu issoro chin simpatia e solidariedade, fintzas pro sa manera chi an isseperadu pro protestare, chi dat a bier sa seriedade de su problema, e cumpartimus sa cumbata. Sa cumbata pro su traballu e sa dignidade de sas pessones e de sas famìlias rechedet sa sensibilidade e su cuntipizu de totu su territoriu. Sa comunidade eclesiale, illuminada e apretada dae su Vanzelu e dae su magisteru de su Papa, faghet apellu a s'impinnu de sa polìtica, chi depet dare rispostas a sa chistione traballu, chi est una chistione sociale e antropològica. Non podimus abarrare fora dae sos problemas de unu territòriu chi sich'est morinde. Sos carabineris de sa cumpania de Nùgoro cumandada dae su capitanu Alessio Falzone an arrestadu tres pessones e chimbe las an denùntziadas in s'interi de un'operatzione fata in su territòriu de cumpetèntzia. Pro duas dies an fatu unos cantos controllos in Nùgoro e in sas biddas a fùrriu, Uliana, Mamujada, Orgòsolo, Fonne e Pratobello. An fatu controllos peri in chimbe cubiles e deghe cìrculos privados, In prus de sos postos de bloco e de sas percuisitziones personales a veturas e a locales. In Orgosolo sos carabineris de s'istatzione de sa bidda an eseguiu duos òrdines de catura pro Giuseppe Monni e Pietro Mereu, ambos orgolesos, cundennados pro una rapina fata bator annos faghet. Eris note, semper in Orgosolo, an arrestadu un'òmine de barantot'annos, Giovanni Corrias, ca at acròmpiu unu parente. In s'ìnteri de sa percuisitzione sos militares an acatadu una pistola a calibru bintiduos e cartutzas. S'arrestau est in càmera de securesa isetande su ritu diretìssimu. In s'ìnteri de sos controllos istradales sos carabineris ant deferiu a sa autoridade giuditziària chimbe pessones, tres ca fini guidande imbriacas e duas ca fini chentza patente. Ch'ant secuestrau fintzas una paja de màchinas ca fin gravadas dae provedimentos amministrativos. Sos finantzieris de sa Guàrdia de Finàntzia de Tàtari ant fatu un'operatzione de cuntrastu a s'evasione fiscale chi at fatu iscopèrrere un'omìtia declaratzione de rèdditos imponìbiles pro prus de bìndichi miliones e mesu de euro e un'evasione de s'imposta supra su valore annantu paris a trèichi vìrgola duos miliones de euro. Sos militares an iscopertu bator sotziedades fiduciàrias domiciliadas in Liechtenstein e in Isvìtzera, ma operantes e gestias in Costa Ismeralda. In s'ìnteri de un'atividade de indàgine longa e difìtzile, sos finantzieris an esaminau mizas de movimentatziones finantziàrias coladas in sos contos currentes de bator sotziedades, totu intestatàrias de villas in Porto Cervo, e an acatau chi a custas fachian capu organizatziones istàbiles e cubadas chi operaban in su territòriu natzionales ma evadende su fiscu in totu. Sos militares an acertau chi sas sotziedades, mancari si siant decraradas entes non cummerciales residentes in natziones a fiscalidade privilegiada, sunt resurtadas ativas in Itàlia in su setore de sos immòbiles. sos rapresentantes fiscales de sas sotziedades in Itàlia, unu professionista de sa Costa Ismeralda e un'àtera pessone domiciliada in Gaddura, chi depian amministrare sos immòbiles, sunt istaos sinzalaos a s'autoridade giuditziària. Sas indàgines las at coordinadas su procuradore capu de sa Repùblica de Tèmpio, Domenico Fiordalisi. Albergos, campeggios, agriturismos arriscana de tancare in su coro de s'istiu si non contipizzana bene su materiale combustibile chi podet esser fenu o atteru chi s'accattat fora o in intro 'e bidda. Custu cheret narrere chi bastat una junta de erba messada o una fasche de linna irmenticada in d'unu cuzone, mancare dae unu manutentore, pro incappare in custa santzione chi paret fatta apposta pro che facher fughire sos turistas. Lu denùntziat su presidente de Federalbergos Confcommerciu Sardigna, Paolo Manca, in mèritu a s'artìculu bintibator de sa leze forestale in discussione in Cussizu regionale. Cunforma a su comma chimbe de custu artìculu, iscrivet Manca, sas istruturas ricetivas cassadas chin materiale combustìbile, in prus a sas santziones, sas autoridades cumpetentes podent suspèndere sa licèntzia o s'autorizatzione a sichire s'atividade. Semus sas istruturas chin prus prescritziones anti-incèndiu e prus controllos de securesa, sichit su presidente de Federalbergos Confcommerciu Sardigna, e non semus nande de èssere contra a sas santziones, si sun meritadas. Garantimus mizas de postos de traballu e pro una norma segherada b'est su perìculu chi nos tanchen s'istrutura dae oe a cras. Est unu machighine, concruit Manca,